e, ndị be anyị a sị na e gupu ụzọ e gupu ọnụ ọ nya bụ na arọ ebidogo i nee anya kịta ị ga-afụ na agbapụ gị ọsọ maka na o nwezi onye a na-eche mana ọ bụrọ ife niile ka m ma akọwasịlị unu o nwere ife ndị nke ị kwesịrị ịma na onwe gị nwee nke e kwesịrị ịkọwalụ gị kịta o kwesịgo na i jego maọbụ na ị kwadosigo ije nke izizi mmili dị be nna gị nke ịbụa mmili ikwu nne gị nke ịtọ mmili ikwu nne nna gị ọ mmili ịtọ a bụ ezumezu ndị mmili gị nke izizi ka m kpọọlụ gị ọzọ mmili dị be nna gị nke ịbụa mmili ikwu nne gị nke ịtọ mmili dị ikwu nne nna gị ịtọ a bụ ezumezu ndị mmiri gị ọ bụrọ ịgwọ ọgwụ nne ji ya iche ee ọ na-abụ e mee a sị going back to the root mana ụfọdụ ndị aghọtasịrọ nke a abụrọ ịgwọ ọgwụ ọ ga-ekwe m ịkọwalụ gị na ma ọ bụ na ekebe wee bulu brain box gị maọbụ na ekebe wee tọlụ alternator dị na moto gị ị ga-ama na Jesus Christ dịka akwụkwọ nsọ si wee dee ya na akwụkwọ Matthew chapter 3 na tupu o bido ọlụ o ji sala ọkụ na John the Baptist mere ya mmili Chukwu a bịa kọwalụ anyị na John chapter 5 o nwere mmili dị na Jerusalem a na-akpọ ọdọ mmili Bethsaida a kọwalụ anyị na mmụọ ọma na-agbadata abịa akpaya mmiri a na o nwere oge o ji abịa akpaya na ọ kpaya ya na onye izizi daba na mmili a na ife ọbụna ọ sọkwalụ ya bụlụ ife na-aya gị na ị ga-enwelu onwe gị ọ dịka na nke a ekwerọ nghọta na akwụkwọ second king chapter 5 onye isi ndị Syrian army bụ Naaman yala ekpenta o jego ebe niine o je o nwerọ ife ọfụla e menwulu ya mana ama gbalụ ya o jekwuru onye amụma Elisha Elisha gwalụ ya jee na mmili Jordan ka ọ banye ugbolo asaa na ọ ya-enwelu onwe ya mana ọ na-enwe doubting spirit otu ị na-enwe kịta ngịwa bụ onye na-ekili m na-amụ amụ mana o mesịrị na chie o nwelu onwe ya bụ Naaman ọ ụmụ ife ndị a ka ọ bụ a na-akọwasị ọ narọ ekwe ụfọdụ ndị nghọta ọzọ dị ka ibe ya bụ na na four elements of life na nke izi ọ gafesịkwara ana ikuku ọzọ na-esote ya bụ mmili tupu ị fụzie aja na ọkụ ọ bụ na ọ ya-ekwe gị nghọta ị ga-ama na ụwa anyị nọ n'ime ya bụ n'enu mmiri ka ọ dị mana ị jụrọ onwe gị ese ihe kpatalụ o ji bụrụ na ọtụtụ obodo bụ mmiri bụ ihe na-ekewa fa na ibe ya ebe boundary dị ị kwesịgo ịma na mmili abụrọ ihe nkịtị ee onye mara ihe ọ na-eme ị ga-ama na nkụ dị na mba na-eyelu mba nri ụfọdụ ndị isi ekpele na ndị isi ụka unu a na-esikwa n'azụ eje na mmili mana fa ya gwara unu anyị na-afụsị fa mana ọ bụrọ ife niile ka anyị abịa na-ekwupụtasị mana ị kwesịrị ịma ihe ndị nke a ka ọ na-abalụ gị ulu ị ma sị going back to the root ọ bụrụ ụdị nke iji agwọ ọgwụ na ndị otu ya onye zụgide afịa maọbụ onye si ugwu Awụsa nata ọbụna onwe ezi ụmụ ọnụ ma ọ sị na o mebego omenala mana ịma ndị ese ka a kọwalụ gị ọfụma a sị na onye amara ebe ọ na-eje bufee ya ama nne ya onye nwa ka anyị ji afụ ndị ọjọọ a n'ihi ije na mmili abụrụ nnukwu ihe dị n'ime ya ihe eje nwụrụ onwe gị mmadụ nwere ike iduje gị o nwere adị akpọdo isi n'ala ị na-eje ọnụ ọbụla ihe ọbụla ị nwere ike iji wee jee ọ bụlụ ọjị ka ị weta i luo i kpee ekpele ihe okpe ile ọma gbasara gị ikwu na ibe gị ihe ọbụla ị chọrọ ikpe ikpe ị kpesịa ya ọ bụrụ na mmili a i je ma nke ikwunne nna gị ma nke ikwunne gị ma nke dị be nna gị ọ bụrụ na mmili dị ọcha ị nwekwanụ ike ịsa arụ na ya ị chọkwanụ ikuru ya ekuru wee na ị na-asa arụ ị na-atụnye obele wee na-asa arụ mana ọ bụ na ọ bụrọ mmili dị ọcha ị nwere ike gbalụ ya na mkpọ i luo ebe ọbụla ị nọ bụ be nna gị ka ị fesara ya ụsọ ị ghọtago ee ọzọ dị ka ife m chọkwa ka m kọwala anyị bụ na a na-ekwu going back to the root a mgbe niile ụfọdụ anara aghọtasị ife dị n'ime ya ị na-eje na mmili bulu ya n'obi na ọ bụrọ ije emegbu ihe dị na mmili maọbụ imekpa ihe dị na mmili arụ maka ụfọdụ mgbe ọ na-abụ m pụta afụ ndị bulu efele plastik ma komkom fanta atụ ya n'ime mmili nke a jọrọ njọ bụrọ ya nke a usoro o kwesịrị ije na mmili ihe ị ga-etinye n'ime mmili bụ ihe ọ ya-abụ obere oge o dee maọbụ o lee ihe na-enwerọ ike imegide mmadụ maọbụ anụ dị na mmili mana obere oge anyị ewepụta ohere ka anyị kọwa maka ihe ndị a ọzọkwa maka ndị nke na ụfọdụ mgbe fa eje ebusa n'okporo ụzọ ihe na-esi isi ya na-emebisi ụzọ ndị nke afụ o nwere ka o si adị mana anyị akọwa ya ee ụmụnne m a sị m unu daalụ na arọ ebidogo na ife ọma ga-emela anyị cheta na onye gị na ya nọ bụ maazị Chinwatakwa Akụ mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku ọ bụrụ na i binyegoro anyị aka na subscribe ị ga na-enweta mkpọtụrụ anyị ya na YouTube ọ bụrụ na i binyegoro anyị aka na Facebook na follow ị ga na-enwetakwa mkpọtụrụ anyị Igbo bụ Igbo anụ mma